paja pano kabineti yonse inakwana eh? Eh, inakwana. Eh, lean cabinet Lean cabinet. 24 24 including the presidency Yeah. like president first vice president the deputy yes.
vice president as well sure sure nde uh, nduna 16 zotsalira ndi zimene zimalumbiritsidwa dzulo komanso uh, the attorney general frank mbeta kumene kwamutsalika ananena kuti pano si nthawi yoti muzidya si nthawi yakudya ndi nthawi yogwira ntchito and i liked kuti ananena zakuti s- maudindowu sindinakupatseni ku- chi- chi- pa zifukwa zina zake Ayi. koma to serve malawians sure ndithudi ya chifukwa ah, mmene zimachitikira anthu oti anali ku opposition amaona ngati apa apita ku banquet Eh, kuti basi akadyerere kukazipepesa Ayi, komano ayi iwo akuti si nthawi yokudya koma ndi nthawi yogwira ntchito no time for honeymoon sure.
ndithu chifukwa nthawi imene abwera ino ndi yovuta imenenso Kwambiri. dziko la malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana Eh, ngambwengambwe Yeah.
ndikunena pano eh, tinakhala kaye kwa 30 minutes pa depoti kudikirira kuti eh, ati mafuta asowa mabasiso pa depoti palibe ndizovuta Eh, ndi ndi nkhani zovuta so ndikuona ngati ntchito ndi yambiri Aaa ma ministers boma limene langosankhidwa kumene tiyeni titchukumitse kuthana ndi mavuto amene amalawi akukumana nawo monga a president anena kuti mulibe nthawi yosangalala uh, it's not time to eat but to serve malawians better Sure. yes Um, kukakhala kuno pa daily times pali nkhani ina imene akuti mcp

ya nde akuti mcp mps to decide on leadership of opposition leader of opposition rather so masiku apitawo kumeneku zina zamveka zoti ayi kwasankhidwa simplex chithyola banda Mm. ngati a leader of, Of opposition, opposition sure. ku nyumba ya malamulo Mm. Eh, ndiye kumeneku apa pakuoneka zoti uh, pakuvuta chifukwa zikuoneka kuti president wawo anapereka directive kam- anasankha kuti awasankha leader of opposition so zikuoneka kuti ma mps ambiri amene um, ali mnyumba ya malamulo kuchokera ku chipani cha mcp akuoneka kuti sakusangalasidwa nazo mwachisanzo akazembe akuoneka zoti amenewawo ndi mm, sakusangalatsidwa nazo ndi kuli nkoke nkoke Mhm, chifukwa ya zambiri zakhala zikukambidwa pa nkhani imeneyi yokhudza leader of opposition mbuyomu timaona zoti ayi ngati president wa chipani naye ali mnyumba ya malamulo ndi amene amayenera kutenga position imeneyi ya leader of opposition koma ngati mulibe ali ndi authority yo- yosankha munthu Mm, kodi kusankha kwake ndimaganiza ngati kuti Mmene anachitira amangochuza mungati, komano yes.
apa ndikumva zoti mpaka na chisankho so Yes. ndi chinthu choyamba ine kuchimva
mbuyomu ndi mmene zimamvekera we don't know kuti constitution yawo pamenepa mwina anayikonza bwanji Mhm, komano ya that's it nde tiona kuti zikhale bwanji kumeneko uh, what malawians are expecting ndi checks and balances yes Sure.
mnyumba ya malamulo kuti mukhale ndithu opposition ya mphamvu mhm, kupangira kuti zinthu ziziyenda mdziko Kwambiri, muno zoona. Sure. Still on the very front page, political violence suspects rise to 15. Part of the story reads the police have arrested six more suspects in connection with political violence and the disruption of demonstrations in Lilongwe during the previous administration. bringing the number of suspects to 15. Nine suspects who were earlier arrested and granted court bail have also been rearrested on fresh charges, according to police. Eh, kwachema. kwachema kwachema kwachema Mm, anthu amene ankaganizidwa zoti amasokoneza zionetsero Zionetsero, mm, tsopano a- a- a- a- agwidwa Mm, ah, ndipo chiwerengero chafika apa 15, 15 mm. yes ndipo ne- ndimamva zakuti mmawa uno kukhalenso hiye iji Yeah, hearing hearing, yeah. yes Ikuyamba 9 o'clock ya Ya anthu awiri some of amene this- agwidwa amene aja.
agwidwa kumapeto Mm. ya so ye- mhm, ndi- ndikafika pamenepa ndimakumbukira a Namiwa akunena zoti panopa muwaona anthu aja Mhm. Chifukwa mmbuyomu zimaoneka zoti panali ena ake akuluakulu amene amatchinjiriza. Munamvako apolisi akunena za kuti wamb- akutiakuti amangidwa chifukwa cha nkhani imeneyi. Panopa muwaona. So kumamva izizi ndimangokumbukira mawu a Namiwa. ayi koma kunena chilungamo ndi nkhani yovuta komano mawu anga ineyo ndingangonena kuti ah, let, let's allow the rule of the law Yeah. to take its course because apa zikhale zonena kuti even ngati kungobwezerana chifukwa tangoyamba kumene zaka 5 I- i- zangoyambika kumene ndi zochitika mkatimu Ndi zambiri. zikhala zambiri Yes. ndiye amene akulamulawa asa asalolenso kuti kuzachitike zinthu za mtundu ngati uwu chifukwa awa ali ndi mabanja awo yeah akuzunzika ndi zinthu ngati zizi sizimayenera kumachitika mdziko la democracy so ndikukhulupirira kuti likhala phunziro kwa anthu ena koma sikuti tinganene kuti anthu they are just suspects they are suspects yeah khoti ndi limene Yeah. lidzawapeze olakwa kungoti timamulondo opusitsa ukatha kupeza mchikwachi koma amanena kuti you are a suspect Mhm, ku- oganiziridwa mpakana khoti limanena kuti Lita- mhm, aha, nde kuti a- akuluwa aha tawapeza olakwa pa mlandu wakuti wakuti wakuti koma panopa they are suspect suspects ya ndi oganiziridwa nde kumapanga highlight mawu amene kuti they are suspects yes Sure. they are suspect kaya muti ena nkhope zawo Mm, munaziona muziziona. pena pake kaya koma they are suspect okay apa pali nkhani ina kuti minister talks eff- uh, minister talks efforts

ndi imodzi mwa maunduna amene ndi ofunikira kwambiri ku nkhani uh, yobwezeretsa chuma mdziko muno chifukwa when we talk of trade eh, tourism ndi zinthu zoti ya nde iwo akupempha chimvano Chimvano. mvano ya kuti ma stakeholders kapena kuti anthu ena anthu amene amatenga nawo mbali mu business kuti onse abwere pamodzi ndi kuthana ndi vuto la ah, Zachuma. zachuma limene lakhala nyimbo ya nthawi yaitali yakhala m'dziko nyimbo muno. ya Mm, yakhala kwambiri. di nyimbo Ma- kapena mwina apa bola zinthu zisintha koma kuona Sure. zoti mwina eh, zikunkerankera Mm, mm, kolakwika mm. ya so- ndiye mwina akuganiza kuti mwina titakhala ngati tonse tabwera pamodzi ndi kupanga zinthu zoti mwina ndikuthana ndi vuto limeneli Yes. sure nkhaniyo ndiyofunika chimva amati chimvano cha mavu Mm, mm. Eh, ngati chichewa chichewato anakonza anakonza ndi chathu chomwe tabadwa tikuchedwa kukula koma eh, anakonza anakonza alright uh, minister launches a 209 billion kwacha food response initiative the minister of agriculture irrigation and water development Roza Mbilizi has launched a 209

experienced uh, last growing season. Yeah, so um, the coming in of uh, this initiative, I think the response initiative eh, ndi yabwino kwambiri Kwambiri. anthu apeza polilira mm, kachimanga pano ka- chikuyenda bwanji mitengo Oh, simukudya kapena munalima Ka- ka- pamenepo Okay, ndasowa chabwino. chokhala kaya ndi mphamvu yakhala spoon ya Ndimve- nyumba mva, ah, okay, ka- chabwino. kaya ndi chani chabwino
Kom- komano Komano, nkhani iyi ya- ya chakudyayi ndimaona ngati sinzoyi tidzatani kuti tidzathane nayo nkhani iyi kwa ine ndimaona zakuti irrigation farming ija Yeah. on a larger scale Mhm. i think its key cause sitingamadalire ulimi wa mvula wamvula so kunja sikukupanganika masiku ano tikudalira ulimi wa mvula tikudula mitengo umaona ndi and plus um, anthu amatha kukonzekera bwinobwino eh, zinthu ngati last eh, ta- we have been experiencing floods Yes. zinthu kukokoloka mbewu chani Eh, anthu oti mwinanso mmalingaliro mwawo munalibe Munalibe. so ndimaona ngati kuti irrigation farming ija on a larger scale, scale sure. ndiona ngati ndiyothandiza mm. we have madzi amene mdziko muno ali mu uh, lake, lake malawi am, am, amati water harvesting water harvesting yeah. e, mwaona mm. yeah so ineyo kwa ine ndimaona ngati irrigation mm. at a larger scale mm. its key Eh, to chifukwa- the eradication of uh, hunger in the country otherwise mm, nyengo zogwa mwadzidzidzi izi zikusokoneza ntchito ya ulimi sure Mm.
nde mwina patakhala pachitidwa zinthu ngati zimenezo chifukwa ngati dziko la malawi takhala zaka zambiri tikudzilamulira i think tiyambenso kudzilamulira pa chakudya
i like the way you've presented it ati takhala zaka zambiri tikudzilamulira koma tiyambenso kudzilamulira pa chakudya Mm. kusonyeza zoti sitinafike sinafike podzilamulira pa chakudya sitinafike basi mlimangisa ndi zimene
ndi zimenezi kuti tikudalira chithandizo chochokera kwakuti kuti tipeze Tiye, chimanga ndi- like you see ndi so ndi sure. zinthu zomvetsa chisoni Mm, kuti anthu tili madzi tili nawo chani ya i think eh, ndi nthawi yoti tichitepo kanthu tichitepo kanthu kwambiri Eh, ndi kale tinalandira ufulu wodzilamulira momwe mwanenera Eh, zona
apa pa page 4 ya the daily times pali nkhani ina kuti misa pushes for safety of journalists at work as the world commem- commemorated the international day to end impunity for crimes against the journalists yesterday The Media Institute of Southern Africa, misa, Malawi called on law enforcement agencies to demonstrate a commitment to addressing crimes committed against journalists in the country. Yeah, nde nkhani ndi imeneyo. Atola nkhani, Atola nkhani. ufulu wawo. Mm, uzilemekezedwa. Uzilemekezedwa.
Si nanga panopa zimakhala zikuoneka kuti Pali anthu ena am- ali ndi nganene kuti ndi ma sacred cows oti asajambulidwe ngati amangidwa chifukwa ndinaona um, uh, was it last week eh, mtolankhani wina amajambula kujambula anzathu awo amene akuganiziridwa kuti anali gulu la zikwanje ah, wina wake ndithu oti sanamangidwe kumamukalipira usajambule kuti tsono mutiphunzisanso ntchito ndi zimakhala zinthu zovuta Eh, zosokonezana zosokonezana ntchito ya pali ndi Aliyense malo ake amene pa mbuto amane pake. iye Eh. aliyense pa mbuto pake Mm. even atolankhaniwa amadziwanso malamulo a kumenekuja kuti Sure. apa kuti muyenera kutenga Jambo. chithunzi Mm. malo awa simuyenera Mm. kutenga Mm. chithunzi even mwina ma state functions amatha kunena zoti kujambulira foni sikuloledwa we have our own media Yeah. yomwe Mm. taipanga accredit kuti izipanga zimenezi so anthu aja amakhala zoti akudziwa kale mochitira mwawo ma- kagwiridwe kawo ka ntchito ya so kumamva nkhani ngati zimenezi zimakhala zosokonezana muja mwanenera aliyense azikhala pa mbuto yace Mm, pa ah, a Matonga awa analankhulaponso nkhani ija imene inachitika ku mbc Ya, tinganene kuti a kasakula An- anakakamizidwa kupepesa ya Going ndi- live ya- TV, ndi amene kuti kupepesa. zimenezonso sizinayende bwino nde pakufunika kuti pachitike kanthu chifukwa anamangidwa of course koma anatuluka siku lomwelo Yes. so pakuyenereka ndithu patachitika chinthu Chi- chinthu china yake chonena kuti amene aja atengerepo phunziro chifukwa chifukwa ena amene aku- a- ali malingaliro chifukwa ena kapena kuti akuphika mapulani kuti ndizampepesetsenso wina nde zikufunika zoti amenewonso kupanga eliminate that ena so pano behavior. pali malingaliro kuti koma mtolankhani amene uja angandilembe atiwo ngati yeah, mene ija zoona. anandiipitsira mbiri Mm, what- what. zoona. Eh, yes nde maefforts awawa ndithu akufunika atachitika chifukwa chonena kuti ufulu wa mtolankhani uzilemekezedwa Eh, mtolankhanitu ndi asset

a challenges i think nkhani akunenayi ndiyoona kwacha yagwetsedwa Eh, mudzina lakuti tikonze Tikonze chuma cha chuma. dziko lino. Ende chakonzedwa. koma palibe chanzeru china chilichonse chimene chachitika nkhani inde ndiyoona mm. chomwe chachitika ndikungophinja Amalawi. amalawi not kukonza chuma cha mdziko pena zimadabwisa kuti kapena mwina ifeyo za, za nkhani yogwesa kwachazi mwina sitimazitsata bwinobwino pamene penapake Chifukwa- zinazapereka mafunso chifukwa u- u- ma- ukuonesesa nzanga kuyambira nthawi imene kwacha ija inayamba kugwesedwa mmalo moti anthu akhale akusangalala moyo umakhala zoti ukuvuta chimakhala chipsyinjo mm. chifukwa ngati akugwesa kwacha ndekuti ndalama yakunja ikhala kuti ili ndi mphamvu kwambiri mm -hmm. ndekuti ngati ukagula katundu kunja nde ku Malawi kunoko anthu amakonda kugula katundu kunja sinanga akagula wakuno ati muwaona ngati a local mm -hmm. nde amapita kunja yes. nde zimene zijanso zimakhala zoti uh, zikuwaphinjabe yeah. eh, koma itakhala kuti ndalama yathu ija ikhalekobe ndi mphamvu yeah. titati kuonesesa ndalama ya pa Zambia pompa ah, ah. simungakagule chovala ndi ndalama yakuno ka
mukalira ati mukaliratu Eh. mukalira chifukwa choti kwacha Kwacha, mphamvu mphamvu ilibe. yake ilibe. so eh, zomwe anena a Mwanamveka kuti let's just work on the policies o- omwe tili nawo kale kuti mwina chuma cha dziko lino chingabwereremo

M- mwina kungoyikirapo ndemanga mm. nkhani yokhuza chuma chathu kwambiri nkhani ndi fiscal discipline Uh, fiscal discipline ndi mmene timagwiritsa ntchito ndalama yathu Eh, kaya ndi zogula zija kaya zotani ndi limene lili ndi vuto lalikulu malawi munomo titakhala titakonza vuto limene sitingamaganize zopanga devalue kwacha koma chifukwa choti chisawawa ku nkhani ya ndalama akuti kuli chisawawa Mm.
Mm. Ndi- chifukwa dziko timayeneka zoti every kwacha should count yes kumaona ena ndikuti akupomboneza mafigazi chani nde zimenezozo ndi zimene zimapangisa zoti dziko chuma chisapite patsogolo yes

to execution if Malawi is to achieve its Vision 2063 aspirations, economist Erick Nyasulu has argued. Yeah, nkhani ndi imeneyo akunena kuti osamangopanga mapulani ya
Eh? Uh, but the private sector yathu i- imakhala kwambiri ndi zizi zochitika mbwerekete akuti ma discussions mbwerekete o- okhudza mwina ntchito za chitukuko chani koma kuti uone zoti kodi iwowa kuthandiza nawo motani Mm. because nthawi zambiri there are kumangokhala ngati ma discussions kuti iwo samatenga nawo mbali kwambiri ku nkhani ya yochitayi ehe iwo haja amangobwera no ngati kuzangounikira ma policies chani chani komano atati iwowa they should really take lead ndi zothandiza kwambiri because tikamatengera um, maboma Tungosi apa si tachoka mboma la Malawi Congress Party, tapita ku mm, ku DPP. mm. Awa ayamba a- ayamba zawo Mm. mm, zosiyana mwina ndi zimene so Mm, mm, mm. limachita boma lapita lija. Sure. So ndizosokoneza ku nkhani ya chitukuko. So if the private sector uh, itakhala zoti yatenga lead ndikuona zoti so ndizothandiza kwambiri. Mm, ku- pepena ndimazifunsa amanena kuti 2063 vision imeneyi ndimazifunsa kuti kodi ndiyoti tizayamba kuipanga tikazafika 2063 yo ineyo in my understanding is kuti pofika 2063 yo zinthu zidzakhale zakuti i- dziko la malawi lili pena pake pa nkhani ya chitukuko thats why anayika kuti first 10 years of amati f 1010 mhm, first 10 year implementation anayigawa moteromo kuti aziona progress azipanga track progress yokhudza implementation imeneyi ya malawi vision 2063 Mm. yeah so nthawi ndinoyi Ehe. nthawi ndinoyi and the private sector must take lead because kuti titengere tiziti boma Mm, mm, mm, mm, mm, mm. ku malawi mwina ena amanena zoti khangatitu panopa tizisinthasintha popa izo zongoyankhula anthu koma ndino zitati zikhale moteromo nde kuti awo maloto awawa sadzakwaniritsidwa if the private sector will not take lead nde kuti maloto awawa sitidzakwaniritsa ngati dziko nde i think nkhani iyidi ndiyoona kuti

Oh, is- is it- elections of the year Oh, mwa- Eh, mwazitcha choncho. elections of the year Elections of the year. Eh, Oh. mm, elections of the year kumene kwa uh, samia suluhu hassan apambana ndi 97.66 percent of the total votes amene anaponyedwa kumeneko komabe ngakhale zili moteromu kumeneku kuli mkokemkoke. koma limene langondisangalasa akuti kuli lamulo lina kuti akangomulumbilisa kapena kuti akangolengeza kuti president wawina palibe zopita ku court Ndiye ndili eh, imene ndi- imene ndi ina imeneyi ndina Ndina ina. ina imeneyi ndina Ndina ina ina. Mm. Komabe, ku mbali ya zionetsero, ndimaona ngati kuti zimangosokonezana chitukuko, zimangobwezera chitukuko mbuyo. Mm. Of course, sinthawi yonse chisankho sichimakomera wina aliyese. Mm, mm, mm, mm. Yes, komano eh mpakana 97.6. Sinanga chipani icho nchoti ndicholamula. Chinali chipani cholamula. Chinangokhala kale. Uh -huh, uh -huh. Sichimachokaso. ndiye Ati sichimachoka. ndiye ena amaganiza kuti kapena mwina tichisunthe pabwere china eh, ndiye ndifake zinachitika zimene zachitika plus zija. panalinso zoyankhula kuti Sure. ayi mayiwa anakhangati atsekereza ma Mhm. ah, opposition parties Eh, mhm. kupanga nawo contest chani so yeah that's it komano we wish them uh, the very best komanso kuti mwina kam- nkhani ka zi- zi- Ziwawa. ziwa- ziwawa Zithe. yes Sure. ndithudi apa na kuti tasala ndi 5 minutes Okay. nde apa pali nkhani ina kuti kuti tili ku arts and culture Okay. imene pakuti Sir Paul gets 6.5 million kwacha as MUM steps in with endowment fund Okay. legendary musician Sir Paul Banda on Friday night nearly shed tears when singer and guitarist Lulu presented K6.5 million that he had collected through a fundraiser. Um, oh. Paja Bob Banda akhala akudwala yes. panthawi yaitali mm -hmm. mm, I think in the, is it impure? Mm -hmm. Yeah. Nkhani yokhudzana za impure. Yes. Yeah. Mm -hmm. Nde apapa ndizona kuti um, musician oyimba lulu lulu anatengapo ndithu mbali yayikulu ndipo eh, ndi nkhani yabwino mmene anabwerera eh, it was zimaoneka something ngati else. zosewera Ah, yeah. kuyambira wina ati tithandize kenako kuti ayi ndipereka 1 million Mm, wi- wina ine ndipereka mwakuti, ya ine ndi ndipereka ndikuganiza kuti Izi zizingakhale zinthu zabwino anthu yeah, ambiri titengepo mbali mm -hmm.
tiziwalemekeza mm. anthu amene anali ndi luso losiyanasiyana mm. uh, akhala ndithu patsogolo mu zochitika zosiyanasiyana mdziko muno when we talk of the music industry yeah. mm. sitingayikambe popanda Sapo Banda mm. ilolo nde ndi bodza ndiye pa nthawi imene anthu ena ngati amenewa akuvutika tini tizitengapo mbali kumathandiza sure. ndithudi Alright, uh, in arts and culture, culture music merge at 11th Tumaini Festival. Uh, sabata yatha kunali ndi Tumaini Festival Festival. kuchokera lachinayi yatha Saturday. Ndithudi um, apa chifukwa cha nthawi let's just uh, move on to Fools. sports. The very back page.

Nomads to face Silver in HD HDF cup final yeah nde apapa kusonyeza kuti Wanderers yafika kuma finals okay yeah mm, dzulo yapambana yapambana ndi nkhani za mpira izi. Eh, nkhani za mpirazi ndi zovuta kuti enafe tiziyankhira Ndikuziyankhira. izi Koma- tisiire bwana koma pupa ndi- koma ndinu masapota a ena mwa matimuwa